mwachidule amalawi anzanga ine masanano ndayima pamaso panu anzanga a midiya ndikupitira mwa inu dziko lonse osangoti ngati president wa utm kapena abambo wa ana atatu koma monga mmodzi wa iwo amene ndagwirapo ntchito dziko lino koposera zaka 20 ndi kuthandizira kupeza ndondomeko zoyendetsera dziko la malawi komanso monga amene ndagwirapo mu ntchito za chuma za dziko lino kwa zaka zoposa 25 komanso monga mmodzi mwa iwo amene akhudzidwa kwambiri ndi kukwezedwa mitengo kwa mafizi a mayunivesiti athu iyi si nkhani ya ma school fees okha ku mayunivesiti koma ndi nkhani ya tsogolo la dziko lino tikuyang'ana kwambiri za ana makamaka iwo amene anabadwira mabanja ochepekedwa kuti kodi masomphenya awo nkukwanitsidwa ndi mafizi amenewa tikukambitsana kuti kodi maphunziro apamwamba dziko lino angokhala kwa iwo okha amene ana awo akuchokera mabanja ochita bwino utm ikutsutsana kwathunthu ndi ganizo la boma losoweka chikondi lokweza mafizi ku mayunivesiti athu aboma kuchokera pa 600000 kufika pa 1.3 million kwacha academic iliyonse ganizo limeneli ndi lolakwika losamvetsetseka komanso sanaliganize bwino ndi ganizo limene lizunze kwambiri amalawi ambiri a dziko lino amalawi anzanga mukayang'ana mbuyomu mayunivesite athu aboma anali malo kumene ana onse amakhala ofanana kaya mwana amene wabadwira ku chididi ku nthalire kwa msaka mbewa kaya mwanayo anali wa mlimi kaya mwanayo anali wa venda wa patsoka market kaya mwanayo anali wa namwino wa pa queens kaya mwanayo anali wa police officer uh, kaya anali wa msilikali kaya anali mwana wa nduna kaya mwana wa president chifukwa choti ma university athu amapereka malo ofanana ogona anawa aliyense apatsidwa chakudya anawa amangooneka ngati chimodzimodzi and amapikisana pongoyang'anira kulimbikira kwa mwana ndi nzeru zake maphunziro mbuyo monsemu unali ulawo ula- ulalo chinthu chimene chidapanga anthu ambiri amene anabadwira mabanja ochepekedwa polimbikira sukulu yawo athe kusunthika moyo wawo ndi kukhala abwino lero ali ku capital hill ena a iwo ali m'mabanki ena a iwo ali kumayiko akunja a dziko lino chifukwa maphunziro apamwamba ku a- aukachenjede adawathandiza kuwapatsa danga lakuti akhoza kupanga zonsezo maphunziro abu- aukadaulowa amangodalira kulimbikira kwa, kwa, kwa munthu osati chifukwa choti iwe kwanu ndi olemera akwanitsa kulipira kapena uli ndi azibale amene akwanitse kulipirira koma ano maphunziro okhawo chifukwa kuti mwana aliyense amapatsidwa danga maphunzirowo ana adziko linonse amatha kupeza mwayi wakupita mu yunivesiti koma lero pakhala mavuto aakulu ana ambiri sakwanitsa kumalipira 1.3 miliyoni kwacha pa, pa chaka chilichonse cha maphunziro awo amalawi anzanga ndikukumbutseninso kuti ndi dpp yomweyitu mu 2014 idasintha kotheratu ndondomeko zoyendetsera maphunziro apamwamba mdziko lino pamene adanena kuti akuyambira pano anawa azikadzisakira okha kogona anawa azidzipezera okha zakudya lero ana aja amakazisakira okha kogona amazipezera okha zakudya ana aja anasiyidwa pa okha makolo akuzunzika kuti apeze tindalama mwezi ndi mwezi toti ana awo adzitha mwapeza kogona tsiku ndi tsiku kuti ana awo adzipeza chakudya mukapita ku chanco college lero mukapita ku poly chakudya mbale ya nsima

pamwezi ena amangopeza pongoziponya poti angokhala posakhala bwino mukawerengera mwana wa ku yunivesite panopa akumafunika pafupifupi 2.4 miliyoni kwacha kuti azidya tsiku ndi tsiku azigona ndi kumaliza chaka cha maphunziro ake imeneyi ndiye dpp ya 2014 lero dpp ija yabweranso ikuti yayi tinali tinayiwala kupanga china tifuna kuti tikweze mitengo uh, ya fees kupanga double from 600000 kwacha kufika 1.3 million kwacha ndiye mukatenga 1.3 million kwacha plus the, three, the, the, the, the, the, the 2.6 2.6 million kwacha ina ija mupeza kuti pafupi 4 million kwacha ndi imene ikufunika mwana aliyense kuti akhale ku university yathu ya boma dziko lino funso nkumati kodi 4 million kwacha angakwanitse ndani moti tikunena zoona kuti mlimi wakunthalire wakumsakambewa wakuchididi zoona alimi amenewo angamakwanitse ana awo kuwayika ku, uni- ku, ku university ya, ya malawi ya boma 4 million kwacha pa, pa, pa chaka moti tikunena zoona kuti mavenda aku tsoka market aku limbe market aku mzuzu main market moti tikunena zoona kuti mavenda amene ajawo azitulutsa 4 million kwacha kwa mwana aliyense amene iwo amtumize ku university iliyonse ya malawi yaboma aziphunzitsi tikudziwa masalary awo amalandira ndalama osapita 150000 kwacha moti tikunena zoona kuti azi- aziphunzitsiwo azipeza 4 million kwacha akali ndi ana awiri atatu kuti anaja akwanitse kuwasunga kukhala ma public universities manesi apa kamuzu central hospital masalary yawo sakudutsa 150000 kwacha tikunena zoona kuti manesiwa azitulutsa 4 million kwacha anawo onse akapita ma public university ma police officer aku area 30 kandi asilikali athu mma barracks anzathu amene amagwira ntchito mwa amwenye tikunena zoona kuti amene ajawo anawo angamalipirire 4 million kwacha ku ma university athu a dziko lino anzathu a Capital Hill amene akuvutika kulipira ma PAYE akuluakulu 30% PAYE msonkho waukulu umene amadula komanso akapita kumsika chilichonse ungagule iwe kaya ogula mchere kaya ogula sopo kaya ogula shuga mafuta ophikira pali 17.5% tax pamene paja nde boma laduladula zimene zijazo anthu kuvutika kale ndi misonkho moti anthu amene ajawo tikuti akwanitsa kupezanso 4 million yapadera yoti anawo apitirire m'ma public universities ine nkati phe nkati phe ndikuti abo- abomatu ndabodza aboma sikuti zonse sakuzidziwa iyayi akudziwa but they don't care nchifukwa ikapitirirabe kuti tiyeni anthu a- a- adzi- adzi- anawo adzilipirabe mitengo imeneyi sakupanga care chifukwa chani ineyo ndikaunika kwambiri ku boma la malawili pano boma la dpp zikundionekera kuti ndondomeko yayikulu imene akutsatira achuma ndi yoti kwezani pemphani kabwerekeni akati mafuta avuta kwezani mtengo akati madzi magetsi ku escom ku water board sizikuyenda kwezani matariffs akati ya ndalama zaboma zachepa kwezani misonkho akati ndalama zakunja zikusowa pitani mukabwereke mukapemphe anthu akufunika abwere kuchokera ku south africa abwerere ku malawi kuno kapempheni ndiye zikundionekera kuti ndondomeko yayikulu ya chuma imene akuyitsatira ndi yoti kwezani pemphani kabwerekeni ndondomeko imeneyi ndiye dziko lake si la malawi dziko loti anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse 75% malinga ndi world bank ali below the poverty line amaonedwa kuti ndi anthu ochepekedwa anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse 91% akusowa ntchito ndi malova akusakasaka ntchito sakuzipeza minimum wage imene anthu akulandira dziko lino 100,000 kwacha komanso mukaliona dzikoli ambiri amatchedwa kuti unskilled amene alibe kuthekera pa zinthu zina ndondomeko imeneyi yongoti kwezani fees za ku public university si ndondomeko ya nzeru ndondomeko zimenezi zimachitika m'mayiko ena ee koma zimachitika m'mayiko amene chuma chawo chidakwera kale kutero kuti ana awo aja akamaliza sukulu zimene anaziphunzira pa ngongole akamaliza sukulu amapeza ntchito ntchito zolipirako bwino ndiye amayamba ndikumabweza ngongole zija komanso mayiko awowo nkuti anthu ambiri ndikuti alikale ndi ukadaulo pamene kwathu kuno zimenezo sizidakonzeke yayi komanso china choti nkuchiunika kwambiri nchonena kuti dziko lino pakatipa kuphatiza chaka chino tabwereka kwambiri ndalama ndalama za boma ngongole za boma zafika 26 trillion ndalama zimenezi tikungobwerekerabwerekerabe adzatibwezere ana omwewo komanso lero tikuti iyayi pambali poti adzatibwezere ngongole tikutengazi anawanso akhale ngongole zawo aliyense ndiye tikupanga mtundu wa anthu wamawa wa malawi dzikolo lili pa dzingongole za za za nkhaninkhani eni akenso adzikolo anthu akewo aliyense payekha payekha ali ngongole za nkhaninkhani payekha payekha uku sikukonza tsogolo la dziko lino uku ndikuphwanya ufulu wa ana athu a dziko lino kuwaonongera ufulu wawo ndikusawaganizira ndikuwalakwira anawa chifukwa zooneka zake zone- zone- zone- zoneneka zake zo- zomveka nzonena kuti anawa ambiri a iwo akadutsa masukulu amenewawa akamaliza ntchito akumakanika kuzipeza ambiri a iwo ali masatifiketi angoyenda m'misewu pamene sangathe kupeza mwayi eh, wa ntchito komanso ngakhale kwa iwo achitapo kamwayi kupeza mwayi wa ntchito timalipiro tawo timakhala tochepa kwambiri malinga ndi pamene ayambira ndiye mali- ma- m- m'malo moti dziko lino liyambe kukonza tsogolo labwino la ana athu ndi la dziko lino ife tikuwaphera tsogolo lathu m'malo moti tiike ndalama zathu kwambiri powathandiza anawa tidzakhale ndi tsiku tsogolo labwino ife tikuyika ndalama kwina anawa tikuwasiya kuti aliyense adziwonere yekha olo pakhomo mmatha kusankha kunena kuti ah tili ndi anawa oti apite ku sukulu tiyamba tayimitsa kaye zogula galimoto tisiya kaye zomanga nyumbazi tisiya kaye zomapita m'maholide odula cholinga kandalamaka anawa aphunzire anawa akaphunzira adzatigwire dzanja pamawa pakhomo timatha kupanga maganizo a mtundu umenewo koma si boma la malawi iyo likungoyang'ana zakuti mwana aliyense dziko lino shauri yake aliyense azie- a- azionere payekha ndiye si nkhani ya school fees yokha tikukamba pano ndi nkhani ya umoyo wa anthu ndi tsogolo la dziko lino mukapita ku university ya malawi lero kukatsetsereka ku chikanda kukaona timarumu timene ana akugona ine ndinapitako tsiku lina tomvetsa chisoni kwambiri tosakhala bwino ukalowa mkatimo ana athithikana osati masewera ukayang'ana zakudya zimene ana aja akudya tsiku lina wina anandipe- anandiuza kuti ndilawe zakudya zake mpaka ndinachita kukana zikundiopsa zakudya zoti sungathe kudya ndipo ena iwo akukhala kutali ndi masukulu awo kumayendera malo atalatali zimene zikuyika chiopsezo chachikulu pa umoyo wa ana athu m'ma uni- public universities koma zonsezi zinabwera ndi dpp amene akuvutika kwambiri ndi ana amene akuchoka m'mabanja okhala ngati ochepekedwerapo koma ukayang'ana ana anduna ana amabwana upeza uona kuti iwowo makolo awo akukwanitsa kuona malo abwino kuwapatsa zofunikira pamene ana ambiri o- a- a- ochuluka amene akuchokera banja ochuluka o- o- opere- o- opere- op- operewedwe- operewedwa akuvutika kwambiri mwachitsanzo ana ambiri amene akuchoka mi- midzi yambiri ya dziko lino ana ambiri amene ena a iwo ndi amasiye ana ambiri amene ena a iwo ndi a anthu ogwira ntchito za m'musi e, m'boma la malawi e, amene tsogolo lawo lili pa chiopsezo kwambiri ndi maganizo amenewo komanso kungokumbutsana ndi dpp yomweyi imene inabweretsa nkhani chani inasautsa kwambiri ya quota system kasankhidwe ka anthu uh, kumangosankha amene eh, mokondera amalawi ananena kuti iyayi bwanji tilole mwana malingana ndi kuthekera kwake apeze mwayi opita ku mayunivesiti aboma komanso ndi dpp yomweyi mukukumbukira nthawi ija ya academic freedom imene dpp inachitika nthawi ya dpp ndipo amalawi anazikana nthawi imeneyi lero a dpp abweretsanso mavuto a fees za ma public university pozikweza kwambiri po- poti anthu sangathe eh, kufikira utm ikuona kuti mwina ndi zinthu ziwiri kwenikweni zimene zikupangitsa dpp kupanga motere chinthu choyamba nchakuti mwina mwake dpp sinathe kumvetsetsa kufunikira kwa maphunziro apamwamba mdziko muno kapena dziko lina lapansi kapena mwina a dpp-wa samalabadira za tsogolo la ana ochokera ma mabanja operewedwa chifukwa tikayang'ana maboma ena onse m'mbuyomu kupatula dpp amakhudzidwa kwambiri samaona ngati kupereka ndalama mu public university ndi nkhani yongodya za lero iyayi amayang'ana kuti ndi kusunga ndalama ndi kuyika ndalama poti zichulukane ziberekane investment chotero ukaphunzitsa dokotala ukaphunzitsa munthu wazopangapanga injiniya ukaphunzitsa munthu wa ukadaulo mascientist maziphunzitsi eh, manesi anthu opangapanga zinthu ma innovators tikakhala ndi anthu ambiri amene a maluso osiyanasiyana dziko lipita patsogolo koma zikufunika tiyikemo ndalama kuti zimenezi zitheke ngati sitiika ndalama zimenezi sizingatheke chotero dpp ikukhala ngati sikumvetsetsa zimenezi posachedwapa mafunso enaake akuti dziko lino mwachitsanzo tili ndi awiri madokotala amati ma specialist a matenda a mtima awiri eni eni dziko lonse lino anthu 22 million ma anthu odziwa za, ma- za matenda a mtima awiri nchifukwa chake ena amati akadwala mumva athamangira kunja chifukwa choti madokotala muno tilibe ndiye tiyeni tiphunzitse madokotala athu kuti anthu amenewa tikhale nawo statistic ina yomvetsa chisoni ndiyonena kuti ndi amalawi 7 mwa amalawi eh, 100 aliwonse 7 percent amalawi 7 mwa amalawi 100 aliwonse amene ali ndi ukadaulo pamene amalawi ena onse alibe ukadaulo unskilled alibe ukadaulo ndi statistics yomvetsa chisoni chifukwa sitingathe kulitukula dziko lathu ndi eh, mafigures eh, ngati ameneyo ndiye mmalo mwakuti boma liunike mozama lingatani kuti ana ambiri a dziko lino akhale ndi ukadaulo ndi kuthekera kosiyanasiyana boma likuika mafizi a ku university amene ana sangathe ku- ndi makolo awo sangathe kulipira mmalo moti atsegule zikomo eh, makoma a- a- a- a university makomo a university kubwera ana ambiri kuti ana ambiri athandizike boma silikuchita motero komanso mukaona mm, mm, vision yathu cha agenda 2063 ikulimbikitsa kwambiri kuti tiphunzitse amalawi maluso osiyanasiyana ndi cholinga choti tikhale ndi anthu odzi okuthekera kusiyanasiyana dziko lonse lino dziko lipite patsogolo zimenezo zikuoneka ngati siziku- sizikuchitika ndi, ndi nkhani imeneyi yokukweza mafizi mukayang'ana ma- mai- ma- ma- ma- mayiko otizungulira ngati ku botswana namibia zambia tanzania zimbabwe konsekuku mayiko awa aika ndalama m'maphunziro monga mmene a dpp apangira kuti pakhale maphunziro aulere aku sekondari anzathuwa apanga a primary aulere a sekondari aulere komanso university aulere zimenezo zimene dpp imayenera kupanga ngati anzathuwa mukapita ku botswana apanga motero ku namibia apanga motero ife chotero tifuna tiwapemphe a dpp zinthu zitatu kapena zinayi chinthu choyamba nchonena kuti ma fees akweza akwezawa amalawi sangathe kukwanitsa chotero tikuwapempha ma fees amenewa achotse abwezeretse monga analili kale chachiwiri zingathe kutheka bwanji Tikuwapempha kuti a unduna wa zachuma awunikenso m'bajeti yawo. 11.8 trillion ya bajeti ya chaka chino ndi ndalama za nkhaninkhani. Akhoza kupeza mmenemuja ma budget lines ena amene sali ofunikira kwambiri. akhoza kuchepetsa kumenekuja ndalama zake ndikupereka ndalamazo ku ma public universities nzotheka mbajeti ya 11.8 trillion pereka chitsanzo kuti mukatengera bajeti ya ku state house state residences 85 billion kwacha ija akhoza kuichepetsa imeneija the highest budget ya state residences inali chaka chatha 88 billion kwacha mu ulamuliro wa president achakwera koma tinkadziwa kuti president achakwera amayendayenda tinkadziwa kuti president achakwera amayitana anthu kumapita ku state house malole kumakagawira ndalama anali pa kampeni ndi zina zotero mwina chifukwa anagwiritsa ntchito ndalama zambirimbiri ngati zimenezi ife tinayesera kunena ngati utm kutsutsana nawo ulamuliro wa achakwera zimene umachita ndi ndalama zimenezi we hope tsiku lina audit ikazachitika tidzadziwa forensic audit ikazachitika tidzadziwa zoona zenizeni ndalama zija zinagwira ntchito ya mtundu wanji komano tithokoze a president mutharika chifukwa kuti iwowa mukayang'anitsitsa sakuyenda mmene amayendera akati achakwera ndi azinzawo mbuyomo ndikuona ngatinso ndi a president oyambirira amene sadayendepo chikhalire pampando Ah, samayenda ayi akati atuluka achokapo ndiye kuti apita ku private trip monga ena tonse timadziwira ngati munthu uli pa ntchito ngati wapita ku private trip umayendera ndalama zako ndiye kuti samagwiritsa ntchito ndalama za boma umatha kupita mmene ungathere ndalama zako ndiye a- a president amutharika chikhalire pa mpando sanayendepo samayenda ndiye 85 billion kwacha njachani kwa president samayenda uh, ndalama zimenezi tikhoza kutsitsa ndithu mukaona budget ya a vice president eh, a first vice president ili pa 10 billion kwacha budget ya second vice president ili pa 4 billion kwacha ine nkuona kwanga munthu amene ndakhalako ngati budget director mbuyomo ndikuona ngati office ya state house state residences olo 20 billion kwacha double uh, ndalama zimene amalandira o- o- a, a first vice president double 20 billion kwacha njokwanira akhoza kuchotsako bwinobwino 65 billion kwacha kuyitumiza ma public universities mukapita ku ofesi ya president and cabinet kuli 56 billion kwacha nakonso muja akhoza kuchepetsa mwina akhoza kuchepetsako mwina nkusiyako 15 billion kwacha ngati maofesi ena onsewa ndiye kuti tapeza kale 100 billion kwacha yoti tikhoza kuipititsa ku ma public universities Ami- a- anduna a zachuma akhoza kuchita chimodzimodzi ndi ma budget lines ena onse kutsika munsi apeza ndalama zonse zofunikira zakuti anawa tisakwezere mafizi ku ma public university izi ndi zimene timachita takhala pakhomo timaona kuti ah, anawa aphunzire tisiya kugula galimoto tisiya kumanga nyumba tisiya kupanga icho tiyambe talimbana kaye ndi anawa aphunzire zimenezo as a father ndi zimene umapanga ndi zimene tikuwapempha aboma kuti azipange eh, zimenezo oh, komanso chachitatu nchoti tikuwapempha kuti agwirane manja ndi anthu amas- amati ma pension fund manage- managers anthu amene amayang'anira ndalama za pensions mmalo moti ndalama zimenezi zipita kukamangira mahotelo ndi zina zotero akamangirenso malo ogona achinyamata athu m'ma public universities izi maiko ena onse adziko lapansi akupanga koma ife tikupanga at a very very snail's pace akhoza kupanga ma, hote, ma hostels abwino m'ma public universities onse pogwiritsa ntchito ndalama zimenezi ana nkumagona m'malo abwino kukhala ndi malo abwino ogona chotero zimenezo ndi zimene tikuwapempha aboma kuti achite Chotsirizira, ndalama zija akazipezapeza konsekuja, akapeza mmene- aka- akaduladula kwina konse ndi kupeza ndalama zopititsa m'ma public university zina mwa izo zipitenso kukathandizira nkhani ya zakudya ya achinyamata athu m'ma public university tikapanga choncho ndiye kuti ana athu akhala ndi tsogolo labwino chotero ife kupempha kwa ife kwa aboma chotero nkuti tiasamalire anawa tisakweze tisapatse kuti ango- azingokhala moyo apangongole dziko apangongole zinosamayenda bwino tiathandize anawa ndi cholinga kuti chi- maphunziro awo ayende bwino tsogolo la dziko lino lidzakhale labwino ndikafika apa ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvera uh, mawu amene ife a utm tinabwera nawo masana uno zikomo kwambiri hayi zikomo kwambiri bwana purezidenti chifukwa cha mfundo zanu maka kutsindika pa nkhani ya school fees Ya, nkhani imeneyi ikusautsadi kwambiri ngati panadol m'masitolomu akuyenda malonda kwambiri makolo mitu sikugwira yayi kuphwanya kuganizira kuti kodi fees ayendesa bwanji Amayi ndi abambo, pa nthawi ino mundilole kuti ndiyitane amene ali director wa ethics and ideology ku utm komanso amene ali presidential running mate kuti atilankhule kwa mphindi 5 zikomo kwambiri dr mtumbuka Zikomo kwambiri, uh, first of all, I'd like to recognize and give respect to our president uh, of UTM, Dr. Dalitso Kabambe,

Madam Shira, it's your time. Thank you. tikhala tikumva kuchokera kwa ma students athu ochokera ma university kuti atiuze kuti decision imeneyi yomwe yapanga dpp yawakhudza motani ndiye tiyamba ndi a naomi mbeya omwe achokera ku nrc kenako tibwera kwa vincent chitekesa omwe achokera ku kwambiri
Um, my name is Naomi Mbeye, and Najokia NRC. Um, the decision that has been made by the government is a huge concern for us as students who are in public universities. Um, the first concern ili imabwera pa, pa zimene ananena zon- zokhuzana ndi loans board eh? um, in public universities is not everybody amene ali allowed kupanga nawo za loans board a good example from my school nrc um, anthu a diploma ndi a ma certificate sapanga nawo apply za loans board only the de- like anthu amene akupanga za degree ndi amene ali eligible to apply for what for loans board adding to that um, si aliyense amene amatengedwa eh, cause we apply and alipo anthu ochepa amene they are selected kuti azipatsidwa ndalama za loans board whilst the rest amakhala zonena zoti they have to look for other ways kuti azitani azizipangira fund for the school fees and the like so a good example is like last semester zimene zinachitika zinali zokuti um, had people like close to 140 amene anali ma needy students and ifeyo ngati ma students ma classes mwathu timapanga zija zokuti timanyamulana um, ngati class kutengera ndi the amount of people amene ali in class mwathu amene afuna fees at that time um, going to ma neighboring like areas for example likuni chinsapo nde kuti kukapempha ndalama kuti we should help our friends kuti at least they should write the exams so kukweza kwa fees ukuku from uh, 650,000 per year to 1.3 per year i think that's not the right thing to do because zili ngati kuti nde kuti it will also be a burden for us anthu ngati a ma diplomas iwo a ma certificates kuti azikwanitsabe kupereka fees ngati iti iyo imeneyo nde kuti obviously for the, like for the upcoming students nde kuti zizikhala ngati kuti we'll be having a huge number of people who will be like ma needy students whereby tizikhalanso ndi responsibility yonena zoti tizikasakira fees ya anthu ngati ati iwo amenewo kuti ifeyo patokha titani tithandizane that's the first thing um, the second concern yobweranso pa ponena zonena zokuti in malawi i think education like as a constitution is a human right and everybody is eligible to education aliyense ali ndi ufulu wotani wophunzira so apa zili ngati kuti okay analetsa kuti secondary schools they should be like free then uku kungokakweza fees zili ngati akubweretsa boundary yonena zokuti like the, the, they're not they're not bridging the gap between secondary schools and like uni, like i- the universities akukhala ngati akubweretsa boundary yonena zokuti school izithera pachani pa secondary cause like being honest ku malawi kunoku anthu ambiri um, when it comes to like ma, pu- ma public universities eh? anthu ambiri amakhala anthu aja oti osachita bwino and aliyense tikakhala tili ku secondary kuja timalimbikira kuti mwina mwake ah, nditengedwe ku public university fees yanga izikakhala yotani yochepa at least I should, i shouldn't be a burden kwa makolo anga komano looking at the situation right now it's as if um, we won't have like any other option because tipite uku tithawire uku kulibekonso kwina komwe tingathawire it will just be a thing of kuti i can even like go ku public like ku private university it won't matter because the fees si kusiyana kwenikweni i think those are the things that i can say about the whole issue
Uh, ine dzina langa ndi vincent chitekesa ndine wophunzira wa luanar bunda campus Ah, ndifotokozako kwambiri za anthu amene amachokera kwambiri ma rural areas anthu amene amakonda kusankhidwa ma public universities mostly they came from rural areas yeah, so anthu ambiri amadalira loans board komano kuti upange apply loans board it's an online process we apply through our mobile phones anthu ambiri amene amachokera ma rural areas they don't have access kuma mobile phones zinapezeka kuti mwana amene antenga kumene kupita ku university sakudziwa china chilichonse chokhudzana ndi mobile phone kuti apange apply loans board ija imakhala zakuti sakukwanitsa amakazindikira zinthu zija atatani atatseka komanso atapita kale ku sukulu kuja akafika kumene kuja chimakhala chinthu chovuta ikafika nthawi yoti yopereka fees fees nditenga kuti sunapange apply zikafika pamene paja timapeza kuti tayambano kufomano magroup osiyanasiyana for example bunda we have a group ya ma needy student imene mostly timayenda from bunda kuzafika mtawuni muno kusakasaka fees just because makhala zakuti anthu ambiri they are ha- akufunika fees so pankhani ngati imeneyi palinso ku loans board komwe kuti upange apply umayenera upereke 10000 ndalama imene kuti munthu amene amachokera kumudzi is very very hard kuti ayipeze 10000 kuti it- imene ndi processing fee ya ku loans board so zimakhala zoti anthu ena amatha kungokhala ndi ulesi na 10000 ndipeza kuti imakhala zakuti nthawi imene amazipeza ndalama imakhala zakuti zinthu zija atani atseka zoti anthu ambiri sanapange chani apply komanso panopa anapa apange introduce kuti abweretsa tima- timati affidavit form umayenera ufile kaye fomu ija sungafile opanda usakadinditsa kwa loya loya samakhala waulere timalipira umayenera ulipire ndi chinthu choti chovuta munthu amene amakhala kumudzi kwambiri apeze loya kuti amutani amusainire zinthu zija anthu amene zoti amangogive osapanganso chani apply fika university kuja zinthu kwatani kwavuta nde ndikukwera kwa fees kukuchoka from 650 to 1.3 million munthu akumudzi kodi ngati akukanika kupeza 10000 yoti apange apply processing fee kapena kupeza 2.5 yo- yopereka kwa lawyer 1.3 million akaitenga kuti nde ineyo ngati mmodzi mwaso ndikukhudzidwa ndikupemphabe boma kuti liunikire pamenepapo kuti fees aonebe njira inayake kuti mwina aitsitse bwinobwino kuti aliyense azikhala ndi access yoti akaphunzire monga ndamene ayi zikomo kwambiri apo tamva mmene akufotokozeranso ma students athu pa nthawi ino amayi ndi abambo ndi nthawi ya mafunso monga ndinanenera kale kuti tikhala ndi ma set atatu set yoyambirira 5 yachiwiri 5 yachitatunso 5 zikomo kwambiri amene ali ndi funso akhoza kungokweza mkono muzipanga introduce then you go ahead with your question joseph mazizi capital fm ndimangofuna kudziwa kuti kupatula msonkhano umene mwachititsawu inuyo ndi amene boma la dpp mwagwira nalo ntchito pa nthawi imene munali ku reserve bank komanso munali munakhalako budget director sikuti ndi anthu achilendo kwambiri amene ali ku dpp mukuwadziwa bwino mwagwira nawo ntchito

tikhoza kutenga chitsanzo cha ah, running mate kuti ndinu ma mp tsopano kuti mukazikambirane kumeneko kunyumba ya malamulo Any more takers?
Tathokoza. Tithokoze kwambiri. I think um, ifeyo as utm party timayenera kutenga our position and stand uh, pa nkhani ya kukwera mitengo kwa ma fees a ma university athu so as a utm party stand yathu ndi imene takupangirani present um, we are uh, a government a, a party in opposition komanso an alternative government an alternative government ife tikanakhala mboma tikanapanga izi ife tikabwera mboma 2030 tikudzapanga izi tikudzapanga complete overhaul of public university zibwerere ngati kale tidzayike sufficient enough investment in public university zibwerere ngati kale going forward ndiye ifeyo monga otsutsa pa ntchito yathu yotsutsa mm, tikaona kuti zinthu zikupita kulakwika akubweretsa ndondomeko zolakwika ndi ntchito yathu uh, kukambapo maganizo athu uh, kuti maganizo mukulankhulawo ife tikutsutsana nawo uh, ndi olakwika uh, ena amati constructive criticism uh, tapereka kutsutsa kwathu mbuyomu amati wa opposition mmangotsutsa simmapereka ma solutions nde tatsutsa taperekanso solution kuti apa mukhoza kutere anawa musaphere ufulu wawo mutere taperekanso solution imene ili ntchito yathu uh, i- imene munatilemba amalawi kuti tikhale ku opposition kuti tizitsutsa tizipereka maganizo athu ndiye tapanga uh, motero uh, komanso mukunena zoona uh, both of you ka, eh, eh, eh, capital fm and zodiak eh, ife also we have a presence in parliament we are the third biggest party in parliament uh, chotero o- our honourable members of parliament uh, they are already jacked up already set uh, kuti akakhala akupanga comment uh, and raising this matter in parliament uh, komano mungafotokozera uh, my honorable uh, running mate um, uh, and uh, honorable member of parliament uh, is kuti nthawi zina it takes concerted effort uh, not just nyumba ya mamo yokha uh, komanso uh, dziko lonse nyumba ya malamulo ija mukaiyang'ana ambiri ndi a dpp eh, second block ndi a ma independents a dpp agwiranso kwambiri ndi a ma independents uh, and uh, chifukwa ndi ma mp otsutsawo ndi ochepa very possible kuti boma lika- it can bulldoze uh, a policy uh, chifukwa kuti they are in minority they can lose a vote and this can go on uh, komano monga mmene anenera muja kuti nkhani yoti 2000 mafizi aja atsitsidwe zinatengera inu ake aku university civil society and everybody was voicing out their concerns eh, mpakana zimija zinatsitsidwa uh, kuti quota system ithe inatengera amipingo inatengera mafumu inatengera anthu andalefe aliyense raising their voices ndiye mmene quota system inathera uh, ndiye on that account ife wanted to make our stand very very clear on this matter kuti ifeyo ndi abomawo tikutsutsana nawo maganizo amenewo abomawo uh, tikutsutsana nawo kwamtu wagalu kotheratu uh, and tikuona kuti pa- panali njira ina imene akanatha kupanga tawapatsa upangiri umenewo
ndikhulupirira mafunso amene awiri amene ayankhidwa bwinobwino tipitirire kutenga mafunso Ah, ngati zili choncho ndiye kuti ndikhulupirira kuti zamveka bwino kwabasi pa nthawi ino amayi ndi abambo tipemphe ona bosukali kuti atitsekere ndi pemphero